biko kwanụ ọkwa ofu ajụjụ a ka m ka na-ajụ biko si anụ n'ọgwụ ka ekwue n'udo okay group of gentlemen of anabanyara group of companies biko kenenụ achọkwa m ka m jụọ maka nke unu unu nwa bụ ndị dị ndụ ajụbuona m na the other video nke ndị nwụrụ anwụ ka m jụzie nke ndị dị ndụ biko unu dị ndụ

ị ma sị ife ị ya-emezi ndị bụ na-agagharịzi na street ndị be unu na nigeria na-ekpesa ekpe n'isi ka e wee dọnata ya like otu esi wee dọnata onye nke a ngwa unu na-adọnata ya mmịa na-enye thanksgiving sị na ọ bụ sọ isi nọ na isi ebiazi adị ya adịa karịa ka isi o nwebu before sọsọ isi a ka o bukwa wee naba hụ nke ọ bụzi na eji ekpere wee dọnata ya otu okpokoro isi na ọkpụrụkpụ anya so achọrọ m ka ka m marụ ị nwere ụmụazị n'obodo a mụọ ofu mụọ mụọ okeke mụọ okafọ mụọ okonkwo batalion ị lapụ wee bụzie na a catapultgo ị na nigeria biko a sị m ka m jụgodu kee ka unu si amanage if that is i cheta as human being na ị bụ na ọ, i cheta hey na ọb- ọbara mbụ m ọbara ịbụọ m ọbara ịtọ m ọbara ịnọ m that is that is the first seed izizi pụta gị n'arụ ị mụpụta that is ị mụrụ ọ bụrụ mmadụ bụrụ bụrụ that is ọ bịa kpọba gị daddy from that time o wee too i wee kpọ- i wee naa ụlọ i wee chetie ofu ịtọ ịnọ ise i chetie kee ka i si efeel ị na-achọwa phone number the nwaanyị obodo a ka ị kpọọ ya sị ka ị kpọgodo ya ka ị nụ onu ụmụazị a ka ị ka efi na-emekarịsị ọ bụrụ na ndị nke a catapult from from n'ime wee naba o nwere ike maybe a catapult ọ efu nke na o tichaa gị onye ka a catapu- a catapult n'ime wee naba nwere ike ọ ka nwee contact ma maybe onye nke etichaa gị n'ebe a ọ chụpụ gị ị na-alarụzi n'iro mmiri na-ama gị na anwụ na-acha gị na-achagharị n'iro ndị be unu weziere ekpere wee kpọnata ya ị mago na i nwezi contact ya since then kee ka i si eme ma i cheta ụmụazị ya ọ na-aga ịnara nigeria ibi ego obibi mee visa gbaa ticket nata ebe a that's i kute ume ị naba i kute ume nwetata onwe gị that's ma okpokpo isi ma ọkpụrụkpụ anya rụpụtasị rụrụpụtasị ịnagoba ya everything dịkwa normal normalize kwa then ịbụzogo n'ọkpa n'anị nna ya ndị gozi nigeria gozikwa ya again i nwetatụkwa onwe gị or maybe na o nwekwe nwaanyị bịakwa nweta onye nigeria nwetara nọ o mekwa ya obiọma ị gbawakwa mbọ nọrụkwa ọfụma ị na-eje mee visa gbaa ticket nachite sị ka ị bịa fụ ụmụazị a do kee ka e si efeel kee ka unu si eme ma i cheta ụmụazị a ị na-eche ịbịa afụ fa ọ ka ị na-achọ means kpọọ Okeke kpọọ Okafọ ndị ọyị nwoke nọ side a sị fa biko chọọrọ m nọmba Sibongile chọọrọ m nọmba Sibongile ka m kpọọ ya na fon nụ ọnụ ụmụazị ị na-eme otu a ka ị kpọọ ya na fon nụ ọnụ ụmụazị biko ka ị kwuo unu dosa anụ n'ọgụ udo na ịfụnanya biko nu si kọwara unu m kee ka unu si amanage kee ka unu si amanage that is ị nọrọ ka ọ nọ just ị na-alụrụ ana ịkọchie that is forget yes that side ọọ i chetie isi eme ka ọ ya gbaghara aghara ị ma na o nwere m isi nwe iji kpe ya that is ị sị mba ị chọọzị icheta this thing no just gwagodo m ka unu si amanage because ọ na-eke anọgide na-eche ike mmadụ drop 3 4 5 or maybe even 1 wee naba wee nabazie rapụ obodo a kee ka ị si anọgide cheta na nwa ị nọ ebe a ama ma ndị nke mpa ị fa mgbe a jee Panya o ife fa mesịrị mụsịa nwa na Panya nakọchaa akụ fa afụọzị nwa anya so kee ka unu si eme nke unu nwa bụ ndị dị ndụ kọwara nụ mụ kee ka unu si amanage wee na-atraịkwa ịnụ ọnụ ụmụazị a ino ka o si ewute ka ị si echeta ya ọ na-adị gị ka ị je nwụọ poison ka ị nwụrụ nwa ị nwa ị mụrụ ụfọdụ nwere ike bụrụ ndị isiri mpa fa ọ na-adị gị ka ị je nwụọ poison ka ọ na-adị gị ka ị je dachiri moto n'ụzọ ka ọ na-eme isi mgbaka that's ọ na-apụ ya ala ma i cheta ya ka ọ na o nwere ife i ji wee kpọrọ icheta ya ị sị ah, ihe a bụ ife e, e, e, jeta na Panya i kpochapụ ya bidozie mụwakwazịa nke Nigeria o nwere ike mgbe ị dịgo 60